Azimayi 10 amene amamufuna mwamuna wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona nayenso mwamuna wanuyo popanda kuganiza kawiri katatu. Video iyi tikuyipanga ndi cholinga choti anthufe tizindikire kunena kuti awareness protects relationships. Kuzindikira chinthu chisanachitike kumathandizira kuteteza mabanja. Komanso tidziwe kunena kuti mayesero aja pachizungu amanena kuti temptations is real eti izizi ndithu zimachitika komanso emotional affair eti kuyamba kukondana anthu. or kuyamba kujairana anthu kuzolowerana anthu kumayamba pang'ono ndi pang'ono and sizitengera kuti winayo ali kale pa banja or winayo sali pa banja komanso zimathandizira kuti tiziwe kunena kuti uh, sikuti ndi wina aliyense amene amaliteteza banja lathu kapena amalilemekeza banja lathu si chinthu chonena kuti inuyo muli pa banja ndiye kuti chikupanga ndi guarantee kunena kuti wina wake sangakulandeni pali anthu ena ake amene amafuna kuti muta- mutasiyana iwo aja atole zimenezi komanso vidiyo iyi itithandizira kunena kuti kupanga build ma boundaries eh? kuyika malire pakati pa mwamuna ndi mkazi kumatha kuthandizira trust so the moment mwaziona zinthu ngati izi muuzire ndithu wachikondi wanuyo kuti izi sindikuziona bwino and mukayika that boundary ikuthandizirani kuti pakhale trust kukhulupirirana pakati panu komanso zitithandizire kunena kuti kupewa kumaposa kutani kumaposa kuchiza kapena kuti kumaposa heartbreak komanso chikondi chimayeneka ndithu kulonderedwa kuchilondera ndithu nthawi zina zilizonse ndiye tiyambe ndi mzimayi oyambirira mzimayi amene timamutchula kuti the shoulder to cry on woman mzimayi ameneyu ndi otani ameneyo amakhala mzimayi amene amadikirira and amakhala akusakasaka eti kupanga search and amakhala akumvesera mwatcheru kuchokera kwa mwamuna wanu kuti kodi chimene chikuchitika ndi chiyani mavuto ena aliwonse iyeyo amakhala nawo so concerned akatere wamfunsa mwamuna wanu e banja lanu nde likuyenda or sili kuyenda e chikuchitika ndi chani inu ndikumaona ngati mwina mwake akufunani zabwino komano iwo akufuna ndithu polowera pamene pakuoneka kuti zinthu sizikuyenda kuti iwo aja alowere nde amazipanga present amazipereka ndithu kuzipanga present iwowa kwa mwamuna wanuyo eti as peaceful kuti iwowo ndi okonda mtendere komanso ndi drama free iwowa amamvesesa sangapange create drama komanso ndi- ndi wabwino kwambiri kuposa mkazi amene ali nawo atamayankhula timbalume azimayi ngati amenewa kwa mwamuna wanu hey, you deserve peace eti mwamuna anzawo timamuuza zimenezozo iweyo ndi umafunikira mtendere osati zimene ukukumana nazo osati zimene amakupanga akazi ako aja amakupanga nkhaza ndi zina zambiri mzimayi ameneyo ndi opsa kwambiri amafuna mwamuna wanu komanso mzimayi wa namba 2 ndi the work wife ameneyu ndi mzimayi amene amaspenda nthawi zambiri ndi amuna anu kuntchito ma kuntchito ku Malawi kuno nthawi zambiri timaspenda mwina 8 hours or kuposera pamenepopo mwamuna wanu akapita kuntchito akukakhala ndi mkazi ngati ameneyuyu so akupanga share china chilichonse akudyera limodzi akucheza limodzi akupanga share ti majokes ndikumaseka ndikumapanga zambiri limodzi kumene kujako so this slowly builds emotional chemistry between these two izizi pang'ono ndi pang'ono whether you like it or not zimapanga create kena kache ti ka chemistry ka emotional chemistry pakati pa mwamuna ndi mkazi so amakhala ngati ka mkazi kachiwiri kuntchito kuti mwamuna wanu zimene akusowekera kalekale wamubweretsera mu nekochi nde amakhala akuyankhula timbalume hey, you are easier to talk to than the men i know ah, iweyotu ndophweka kuyankhula nawe kusiyana ndi azimuna ambiri amene leyo ndimadziwa mzimayi wa namba 3 amene amakhala akumfuna mwamuna wanu ndipo china chake chita chilichonse chitati chachitika atha ndithu kulowa chamutu mzimayi ameneyu timamutcha kuti the ex who still has access mzimayi amene ndi mwamuna wanu anali kale pa relationship anali pa banja ndiye alibe access amatha kupezabe access kwa mwamuna wanu she knows him well amakhala mzimayi amene amamudziwa mwamuna wanu a to z if they still talk and meet emotional doors might reopen ngati iyeyo akudziwa zoona kuti ineyo ndamamenya kankhondo kuti akumane naye mwamuna akumane naye mwamuna wanu uja ayankhulane naye mwamuna uja and amadziwa kuti through njira zimenezizi uh, khomonso litha kutsegukanso ndi amayankhula timbalumenso tosiyanasiyana hey, we have been through a lot together its hard to forget eti iweyo ndi ine hey, takhala limodzi kwa nthawi yayitali ndipo nzosatheka kuti ndingathe kuyiwala mamoments amene iwe ndi ine tinapanga share mkazi wa number 4 amene amafuna mwamuna wanu ndi amene timamutchula kuti a supportive friend in the dms ameneyo amakhala ka friend kena kake she reacts to his stories amakhala kupanga react to ma stories ena aliwonse amene wapanga post mwamuna kaya ndi pa facebook kaya ndi pa tiktok or kaya ndi pa twitter kaya ndi pa whatsapp pamenepo ma status komanso amampanga praise mwamuna wanuyo kumuyamikira always checks in when he's online ati akangomuona mwamuna ali online iye kalekalenso walowanso pamene paja ndi amakhala akumuyankhula tina n'tina mwamu- mwamuna kumpasa tima green light eh, you always post things that touch my heart eh, you are a different man ndi zambirimbiri ah, iweyo mwamuna iwe you are very special ndi zina zambiri mkazi ameneyu amakhala akumfuna mwamuna wanu mkazi wa namba 5 amene amamfuna mwamuna wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kulowa chamutu ndi amene timamutchula kuti the bold flirt ameneyu amakhala mkazi amene she knows he's taken but doesn't care pali azimayi ena amene alibe nazo ntchito zoti mwamunayo ali kale pa banja ndiye amamuyankhula mwamuna wanu uja if only i had a man like you ineyo ndikanangoyerekeza kukhala ndi mwamuna ngati iweyo eh, ndikanamusamalitsa ndipo akanamva kukoma ndi zina zambiri so salabada zoti mwamunayo olo awaonetse kaya ring or whatsoever iwo obe zimene alibe nazo ntchito akungodikirira that moment imene atha kukutenga iweyo nkukhala wawo mkazi wa namba 6 amene amamfuna mwamuna wanu ndi the helper who overdoes it eti mkazi amene amathandiza kumuthandizira mwamuna wanu koma amathandiza mwa over so she is always available eti offering to cook eti kaya ndikupanga run ma errands kupanga support his goals azikazi amene amabwera kumene kuli mwamuna wanu kukamthandizira kutunga madzi kusuka mbale kumuchapira zofunda eti kumutuma pita kumsika kukagula amenewanso ndi azikazi oopsa amene amakhala kumfuna mwamuna wanuyo komanso amayankhula eti let me help you with that your wife must must be tired amatha kumaoneka ngati achisoni eh mkazi wanutu atha kukhala watopa eh ndipatseni ineyo ndikuthandizeni ndi zina zambiri mkazi ameneyonso amakhala mkazi woopsa amene atha kukulandani mwamuna wanu nthawi ina iliyonse tipite no kwa mkazi wa namba 7 amene amamufuna mwamuna wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye mwamuna wanuyo popanda kulabadanso china chilichonse ameneyu timamutchula kuti the revenge seeker palitu azikazi ena amene amafuna kupanga revenge so she's angry at you or jealous eh, iweyo akamakuona umamunyasa komanso ali ena achabe mwina osati kunyasidwa ya komano akungopanga nsanje kuti mkazi ameuja angapeze mwamuna ngati ameuja ine ndinkamfuna mwamuna ngati ameuja iye uja ampeza bwanji so anthu amenewa timawatchula kuti the revenge seeker so amatha kumugwiritsa ntchito mwamuna wanu uja ngati weapon chabe to hurt you eti kufuna kupanga zina zake cholinga inuyo mupangidwe hurt eti mulire kuti mwamuna wanga wapanga zimenezi iwo akangomva kamene koko amasangalala kuti "Eh, ndamuona yeye uja akulira ndamuona yeye uja ali in pain pali zimene anandipanga ndabweza so she doesn't want him but your tears Eh, azikazi ngati amenewa amakhala osati kuti kwenikweni akufuna mwamuna wanuyo kuti akhale naye pabanja komano amangofuna aone misonzi yanu mukulira mukudandaula zinthu zitakusokonekerani so amakhala akuyankhula eti kudziyankhulira okha let me show her she is not all that ndimuonetsa mkazi ameneyu kuti akhaula ine si munthu wake andiona ndi zina zambiri zimene amatha kuyankhula amenewo amakhala mu kategori imeneyi and mkazi wanu akuyenera kusamala nawo mkazi wina wa namba 8 amene amafuna mwamuna wanu ndi the lonely and the desperate one amakhala mkazi amene nthawi zonse amakhala yekha ali lonely so she doesn't care if he's taken amakhala gulu la azimayi amene salabadanso kuti mwamunayo ali kale pa banja ali kale ndi mkazi wina iwo alibe nazo chimene amangofuna iwo amangofuna chikondi amangofuna attention wina wake awapatse awapange attend komanso awapatse comfort ngakhale zitangokhala zimenezi zili kwa temporary and just for a day just for two days so salabada i know i'm not the one but just hold me tonight amatomamuza mamunayo kuti ndikudziwa kuti ineyo sikuti iweyo umandikonda ayi komano just hold me tonight i just need that comfort and stuff zimene zambirimbiri angathe kuyankhula azimayi otere mzimayi wa namba 9 amene amamfuna mwamuna wanu komanso mwayi utati wapezeka atha kugona naye ndi amene timatchula kunena kuti the fake sister in the group or community sister amene ali wa fake so she acts like part of the family kamakhala ka sister kamene kamabwera kazioneka ngati kuti kali part of the family mwina through your sisters eh ma sisters ako aja nda nzanga eh inenso mwakuti mwakuti i can offer this mwakuti mwakuti so mmatha kukumana naye kaya mwina ndi kumalo kumene mmapempherera kaya ndi mu neighborhood kaya ndi aneba oyandikira but she watches closely and crosses lines emotionally amakhala kuyang'ana mwachidwi mwamuna wanu uja kuti pamene mwasowekera iyeyo apange fill in so kamakhala ka sister koti kakudziwika even ndi ma sisters ake amamunayu even ndi mkaziwe nawe yemwe akukudziwa komano akungosakasaka that opportunity tilowe ndi mkazi womalizira amene amakhala kumfuna mwamuna wanu ameneyo timamutchula kuti the rich or powerful woman amenewa nde ma boss lady pali ma boss lady ena ake azimayi She uses her money, influence or status to get close. Amagwiritsa ntchito chuma chomwe ali nacho, influence yomwe ali nayo, kaya ndi abwana, kuntchito kwa mwamuna wanu. So amafuna agwiritse ntchito that kuti ampange seduce mwamuna wanu. She can give him things you can't. Amene amatha kukhala azimayi amene amatha kumpasa mwamuna zinthu zimene inuyo ngati mkazi simungathe kupereka and chimenecho chikungotero chimasanduka weapon, chida